Moni, nde zachitika ku South Africa ku Johannesburg akuti papezeka kuti mpolisi wina anapezeka kuti waomberedwa. Mpolisiyo dzina lake Benele Sikosana. Benele ati anali ku shopu kwake, anasegula shopu Nde ali kumenekoko apa kaya amatsegula shop amatani anapezeka kuti panangotulukira anthu awiri anamuombera kangapo nkuthawa. Anagwa pansi ndikutani ndikumwalira mpolisiyo. Koma ma CCTV anathandiza kuti achite identify anthu aja. Kunyumba mkazi wake wa Benele anali busy kupanga arrange chani kupanga arrange mwambo wa maliro. Akuti pa nthawi imeneyoyo Benele anali kuti wangochira kumene anadwala kwambiri. week before cause nkhanizi zachitika dzulo pa 14 february wapeza kuti Benele uja anadwala kwambiri ati kaya anadya chakudya anagula chakudya pena pake ndikudya nde ati anadwala kwambiri mpaka nakuntchito anampasa leave nde anali pa leave chifukwa choti wadwala amakhulupirira wadyetsedwa poison mkazi wake ananena kuti nayenso anadwala nawo Koma mpakana kuti anadwala kwambiri kenako nkukhala ngati kuti wayamba kupezako bwino. Mpamene anapita ku shopu kwakeko, wapita ku shopu kwake nkukapeza kuti anthu awiri amuombera. Ndiye chifukwa chonena kuti chapafupi panali CCTV, apolisi nanganso sikufuna kugwira amene wapha mpolisi mnzawo. Atafufuza anamupanga identify munthu mmodzi mwa zifwambazo mpakana anakamugwira ati anabisala kaya ku hostel kwina kwake. Atamugwira kumeneko ampanikiza wapezeka kuti iyeyo waulula zonena kuti maliro amayikidwa lero pa 15 february dzulo anthu ali mkati mopangabe ma, ma preparation mwambo kukonza mwambo wa maliro woti afuna kukayika maliro lero munthu wagwidwa uja akuulula kunena kuti ine ndinachita kulipiridwa anandipanga haya ine ndi nzanga akufunsa kuti akupanga haya ndani akuti ndi mkazi wake wa Beneleyo anthu aa a mayi Benele ali busy kupanga mwambo wa maliro akulira ndi amene akutuma akuti ee ndi amene wanditani ndi amene watituma anatilipirako ati balance azati anatiuza kuti atilipira tikamupha akafa ndetani atilipira bwino balance ndemoti maliro onena kuti ayikidwa lero pa 15 akazi awo a Benele Sikosana mm, akatani amangidwa dzulo ananyamuka apolisi akawagwira kumaliro komweko anthu ali mkati molira kuwamanga kunena kuti inuyo ndi amene mwatuma anthu kuti awaphe amuna anu komanso akukhulupirira kuti amayiwo ndi amene anawadyetsa abambo chani poison nkuona anadwala mpaka kukhala off pa ntchito ati achibale anali akukayikira ndithu kuti ah, m'bale wathu uyu kudwala kumeneku poison uyuyu amakayikira kuti ndi akazi awo koma analibe umboni Nde zangochitika kuti chifukwa chonena kuti sanafe ndi poison uja anakhala ngati ayamba kuchira mpaka kunyamuka kumapita ku shop. Amayi aja atani atuma anthu kunena kuti tawamaliziseni awa. Chifukwa chenicheni sichikudziwika sananene koma achibalewo akunena kuti m'bale wawo mpolisiyo Benele anali pa mavuto kwambiri amakhala moyo wozunzika kwambiri ndi mkazi ameneyu. Chithunzi chake ndi ichocho. nde aziv- azivindikira mbulangeti nkhope anawapeza ali mkati molira kumaliro nde palibe chithunzi chenicheni choonesa nkhope yawo koma nkhani zina zikuchitika kutiko zikuchitika ku south africa munthu ngoopsa ndithu mbambadi umagona naye pa bedi limodzi osadziwa kunena kuti akusemera chiwembu chotani nthawi zina zikomo kwambiri